Ezembem. Ah, nna. Ezembem. Ewena iwe o. Kee ọwụ okwu i nwere ike ịgwa ụmụ Igbo. gbasara elekshọn na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a na-akwado ime kee onye ọ dị gị ka ọ ya ga-eturu ugo asị m na mụ ya ajụ onye ahụ ajụjụ afọ ime a na-ekpuchi ya aka aka na-ekpuchi ọnwa ka m mara amara ụmụ igbo ajụjụ ka mụ na-ajụ ajụ ọkwa ka onye si eme ka ekwe ji etiri ya etiri ọ ya adịba adịba maka na ọ bụ onye na-eme ka mụ si eme nya ka mụ na-akpọ eze ọyị m o eze mbem e ezenite ga ezenite kedu ife mụ ya akọ mba anyị jekenenu n'ugwu jenu na ndịda Peter Obi ka a na-ekwu okwu ya jee na ọwụwa na ọdịda anyanwụ jee ma na ikpele mmiri Peter Obi ka a na-ekwu okwu ya jekere ma n'ugwu Hausa Peter Obi ka a na-ekwu okwu ya ọ bụ ezigbo mmadụ ka a na-ekwu oke n'okwu ya ọkwa nne okwute ndị igbo niile okwute ndị igbo niile nya ka a na-ekwu okwu ya Peter Obi kwanụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ ife mere eme na ọ bụrụ na Peter Obi chịa anyị na ọ ya-achị anyị mma ụmụ igbo be anyị ka anyị zukọọnụ ọnụ ka anyị zukọọnụ ọnụ onye ọbụla bụ onye igbo nke na-anụ olu m onye ọbụla jee na sekreterieti ka anyị jee chọọ pvc anyị ka anyị kparụ n'aka maka ọkwa nya bụ mma na egbe anyị ya-eji je nya bụ ọgụ nara oke anyị ọkwa nne ka ọ ya adịba adịba maka nna m gwara m okwu gboo gboo wee sị m na o ji oke nwata n'elu na aka lobe yiri o wetute ya na ọkwa nne nya ka anyị ya-eji wee chọọ pvc ka anyị jide n'aka oke ahụ oke anyị ahụ eji n'elu a na-ewere mma gbujiri ya ma ọ sọrọ ha ma ọ sọrọ ha ọkwa nne Peter Obi ya-achịkwanụ anyị mma onye na-eme ọfụma ka ụwa na-ekwu okwu ya igbo niile zukọọnụ ọnụ jee ebe niile Peter Obi ka a na-ekwu okwu ya ụmụ igbo be anyị kenu n'ife anyị ebe n'elu okorobịa oyibo Peter Obi honorable ekenekwa m gị ekene ọnụ jewe kene anyị bụ ụmụ Igbo niile na anyị kwụ gị n'azụ anyị si na ọ bụ gị ya-achị anyị chịa anyị mma maka na ị na-eme ọfụma na ijere meriwe n'ọfụma ife dị ka ya kọrọ anyị akọ dị ka gadịrị adị na be anyị okwute ndị Igbo niile ọ na-emekwa n'akụkọ karị ife dị n'akwa ị mara na onye yi akwa ya gbara ọtọ mekere m ụbụ eze mbem na anyị ọgbara ụba anyị ọjamụ dịrị chukwu oke nwe ndị mbụ na ndị egere jiri na ndị anambra aka n'ọkwa m na-ebe n'enu maka na e nwere ife m ji ise n'ite ese n'ite maka ọ na-eme akwụcha ala igirigi achọba nụrụ nwere ọnụ ogologo ọbịa m gozi abịa m nganga ka m ji eje obodo nganga ka m ji anọ obodo mmanwụ kedu ife m na-ebere enu ewu ọ na-ata mmanwụ igu n'isi akwụ ọ chara mmanwụ n'isi ndị be anyị ka m buru m igwu nawara onwe m nganga mụ na mmanwụ nganga mụ na mmanwụ nganga ka m ji eje obodo mmanwụ eze mbe m nwayọ eze mbe m nwayọ